forgotten nobody even talks about him anymore now i'm asking one question ijele ọ ka dụ ndụ ka ọ nwụgo anwụọ ijele ọ ka dụ ndụ ka ọ nwụgo anwụọ mara na eme a na-agwa ndị mmadụ ụkpana na-ele ọkụ na-aha mmanụ ọ sị na ahụ amaka now e nwere one question or rather questions for all those supporters of Ijele for all those people who are colleagues to Ijele because na ọ mmadụ kụrụ ya egwu ọ na-agba ọ mmadụ kụrụ ya egwu ọ gbalụ ị ghọtago it's just that na ife pịalụ nyanwa pịalụ nyanwa ndị ọzọ were mụrụ akọ ndị dụ ka ebonyi son and the likes of them wee dụ very careful wee tread with caution but sad enough that na nyanwa ewelu n'isie manye n'ọkụ as an escape goat but before m aga ebe a ka ị wee fụ ntu ndị a si wee dụ aghụghọ ka ị wee fụ how wicked these guys dụ ka ị wee fụ how these guys si wee mee mmadụ ọ lapụta ọ tọrọ ya ha ma aka ji ijele now Remember, those days when it was Ijele versus Zion Ministry, they were all ranting a na-enyegharị mkpọtụ ebe niile a na-enyegharị mkpọtụ a na-achọ justice for Ijele but now ọ dụgolu obvious na fa amalụgo aka ji Ijele I watched a video ofu onye n'ime ndị a na-ajani ijele mgbe ahụ mana chineke ya akpọ onye ahụ ọkụ ama m ife m ji wee sị na chineke ya akpọ onye ahụ ọkụ ife m ji sị na chineke ya akpọ onye ahụ ọkụ wụ na o ruo na na time daddy hezekiah ee ka ị wee fụ na anya ka ha jere ịgbata evangelist ebuka obi e ji wee sị na agwọ emeghị ife o ji wee wụrụ agwọ ụmụazị ewere ya wee kee nkụ ị ghọtago anya ka ha gbatara evangelist Ebuka Obi because of how tolerant ọ dụ because of ntu o si wee allow everybody you can carry his videos you can go to um, um, Seraphic TV uh, we love evangelist Ebuka Obi uh, you, you know you can go to Zion pages eh? buru any video of your choice were ya kwuo alụ ife ị chọrọ ikwu he never even do as if na ọ matara so ha wee gbata ya anya now ha che na every other man of God ya-adụ like that Daddy Hezekiah ha fụgodu na how mean that man dụ. Onye gwa that particular blogger ji afa evangelist Ebuka Obi agụ egwu morning afternoon night mgbe ahụ ọwụ eh, Chukwuka versus ndị Zion kịta ọ dụgoro ha very clear na ọ bụrọzi Zion ji Ijele na onye jizi Ijele wụ Daddy Hezekiah na Ọnịcha now o wee bido apology o wee bido apology is not only the fact that na o bidoro apology but the substance of that apology shockụrụ m m even jụrụ onwe m how i wish na at the early stage mgbe ahụ e mere Ijele arrest within the first one week or two weeks e mere Ijele arrest na these guys play with this card this matter nwere ike ma nye elu n'ebe o lulu I don't know whether you get what I'm saying but first of all let me tell you the substance of that uh, uh, uh, apology ọ sịrị Daddy Hezekiah na ọ na-apologize on behalf of Ijele na ọ ma na ife Ijele kwuru maka ya dụ very unspeakable na ọ ma na ife Ijele kwuru maka ya dụ uncalled for na ọ ma na Ijele galụ too far na ọ ma na Ijele overstretchiri limit ye but na ọ nọ here for the sake of God and Christ that he should find a place in his heart to forgive Ijele. Nweninicha apology Udelu, even though that he did not go far. He did not go far. Wee sị, so na ndị amara ifefa na-eme kama they actually know the people they are after.

e mere Ijele arrest this matter nwere ike ọ nya elu ebe o lulu but ha dụ busy na-aja ya ike dụ busy na-eje na nke Sowore Sowore na-eme publication ha na-ejubilate debe ahụ that it is going to end like a, a, a two days or three days matter until they messed everything up or until the time ndị Zion realizere na onye ya na ha na-eme ife wụ chaff until the such a time ndị Zion realizere na onye nye na ha na-eme ife wụ afọ anụ na onye nye na ha na-eme ife wụ sọsọ ọnụ ka o bu na o jirọ action but then ọ dụgotu all that long o takeiri ka Daddy Hezekiah ji wee nwee ike wee take advantage of that situation pịawarụrụrụ m now when i ask them what is the way forward ka i wee fụ how wicked these guys dụ why is it that na these people cannot organize a committee tii family members ijele na this committee ọ wụrụ na mama ijele dụ ndụ ha tii mama ijele na this committee ha tii people ha feelulu na ọ ndị nwere ike ha pụta kwuo okwu mmadụ anụ onu fa

because of alụ o kwuru n'ọnụ alụ ị makwa na o kwuru n'ọnụ ị nụrụ ife o kwuru and ị ma na ife o kwuru na he cannot even prove anything he cannot prove anything why can't you people organize a committee

evangelist ebuka obi has forgiven him hapụ maka onye na-ede apology na-asị na ife o kwuru maka daddy hezekiah how many of them condemn golu alụ ijele kwuru maka evangelist ebuka obi and his family and his church members how many of them dụ bold enough

the fact that na onye ọ na-apụta ọ sị na ọ na-ekwu eziokwu eziokwu jikwa wee sị eziokwu jighara ịsị eziokwu jikwa wee sị eziokwu jighara ịsị but up till today look at how you people has forgotten about your hero look at how ejike has forgotten about a force to contend with look at how you people have abandoned him to his fate ijele dụ ndụ taa ụna amahọ ijele nwụọ anwụ taa ụna amahọ the fact that na the moment unu chọpụtalụ nọ na ọ họzi aka evangelist ebuka obi ji ijele you people forgot about him like he doesn't exist the moment unu chọpụtagolu na aka evangelist ebuka obi apụgo n'ebe ijele nọ you guys abandoned him like he doesn't exist what is the moral lesson in this particular thing evangelist ebuka obi wụ the target ijele is just the bait trap ka e ji ijele wee kwee ijele dụ so ya dụ so empty to go and fall into that trap ọnya wee kuchie they abandoned him but ọ wụrụ na ha ka nwere information na ọ Zion ka ji ye they are still willing to drag that matter further because their target is Zion ministry and their target is evangelist Ebuka Obi o nwe ife ha ji Daddy Hezekiah eme o nwe ife ha ji ya eme

yes amanda chi am saying the truth look at how the moment m kwụsịrị imere ijele one month two months three months anniversary ntu aka unu si wee forget ya like a log of wood ọ nọrọ ndụ taa ụna amarọ ọ nwụọ anwụ taa ụna amahọ ife ọzọ unu mere wụ unu group kwa onwe unu n'azụ eh, pararamok news ụbọchị pararamok news ya anakpụkwa akụchikwa akụchikwa ụbọchị ahụ una abandon kwe eh una abandon kwe

but ijele picked on him for no just cause because na unu sịrị na ndị chọọchị gwuru wayo chọọchị gwuo wayo jee chọọ that particular pastor gwuru wayo it should be you against that pastor yeah? yes

ọ nya wụ ife fa na-eme onye agbawuola egbe ya e kirikwa n'azụ another person paralamok news ka na-amabugharị ọ marọ na ọnya ya-ama ye ka nọ on the way i am predicting again just like the way i did about nke Ijele

the reality to dawn on them after one month of Ijele's detention mgbe ahụ ka ha nọ wee malụ that chicken has come home to roost ịghọtago now Ijele na-ekwu na Jesus Christ dị powerless na o nwe ebe Jizọs before me and you Jesus Christ agbaigoro ya film ọ na-enene before me and you Jesus Christ agbaigoro ya film ọ na-enene evangelist Ebuka Obi showed him mercy hello daddy

mgbe ahụ ka the reality do dawn on them ha wee marụ na ugo ebelu na mgbagbu unu ala awụọ the guy ọ na-eme onwe ya onye iberibe a sịrị hi cheke mma na-eweta n'ọkụ a sịrị that he who laugh last laugh the best ịghọtago if not because evangelist ebuka obi in his own magnanimity nwere compassion and pity n'ebe ijele nọ daalụghị nne ndị du ndufu du nchọ agbanwugo egbe onye nke ahụ kwawa ihe n'ọkụ so ngụnwa nwukwu onye nọ kịta a na-akụkwala aka ọkwa ị fụ na Mathias amalụgo ife ọkwa ifuru na matayas amalụgo ife ụna ana anụkwa na ọ na-akpa afa ụna ana anụkwa na ọ na-akpa afa ụna ana anụkwa na ọ na-akpa afa mana anyị na-eti mkpu ihe mgbe ahụ na-asị

ịghọtago ọkwa unu fụrụ na Matthias these days adazị akpa afa mmadụ it had to take Ijele's predicament for all of them to learn ọkwa ị fụ na Ebonyi son and the rest of them are no more calling people's name

that is why m ji wee sị what is the fate of ijele the fate of ijele lies in the hands of unu ndị dụ ntufu dụ nchọọ unu dufuru that guy that guy nwụọ today ọbara ya dụ n'isi unu that guy nwụọ today ọbara ya dụ n'isi unu niile one ahụ unu ha wee dufue ye ọbara ya dụ n'isi unu

to even after all e gbue onye nke ahụ anyụọ n'ọkụ ngụ nwa onye ile gị na-akwa were nke a wee mara ife were nke a wee mara ife unu nọkatara pikie ọgụ against people who are going their normal businesses doing their things without even calling your names

nobody so kelee ebe that provocation si wee bịa i want to know ebe ijele Matthias and the rest of you si wee nweta that provocation mere unu unu ji wee dụ so obsessed that you people dụ ready iwere ọkpa unu manye n'ọkụ unu dụ ready iwere ọkpa unu manye n'ọkụ for a cause that has nothing to do with you ị chọrọzị ije ụka jedebe ụka o nweghị onye ya-eji ụdọ bịa kpụrụ ụbọsị ụka afụbụ m ebe e ji ụtarị akpagharị na-apịa ndị mmadụ you must come to church you must come to church ee bịa nara jizọs ịnara jizọs wụ optional were onye na-afọsụ ije ụka bụ optional nobody is forcing you ọ wee wụrụ na ị disaidia na ị chọrọ ịna n'iyi ị wee sị na anyị niile ya-esorịrị gị na n'iyi na ọ by force na anyị niile ya-esorịrị gị na n'iyi ọ by force ịghọtago it is by choice ịna n'iyi is by choice ịba uru is by choice so na ị chọrọzị ije ụka it is your choice and nobody is contesting that with you now i want to know keruzi onye mere gị i ji wee dụ so obsessed kedu onye meziri ụdị iwe a na-ewe unu ji wee na-ewe unu nke na unu achọrọdị ime oke

Mathias ka ijele aka eji wee mara ife but Mathias being a businessman Mathias being a man who doesn't even want to be disconnected to the enjoyment ọ na-enwe even one day was wise enough to choose freedom, to choose wisdom over pride. And that is why o ji wee wụrụ a free man today. Because onye nwaka ka ọ ka awụ nya ife mee ihe ijele e wee were e wee mụrụ akọ ịghọtago now i remember how ijele was confronting everybody during the time of arresting Matthias uh, na-aba mba na-achallenge onye ọbụla did you hear Matthias say pim since eji wee arrest ijele ana m ajụ gị ajụjụ since eji wee arrest ijele ugboro one ka ị fụdanalụ Matthias pụtara mee broadcast solely maka ijele's arrest ugboro one ka ị fụtanarị ya he cannot do that he cannot do that because they have all learned through his experience he was arrested o mehọ 24 hours eji wee arrest ya o were ikpere na-egbegharị n'ọfịs niile na-ayọ biko anya mmiri na-adasịsị ya n'anya because na ọ ma ife freedom wụ now come to think of it kedu ife ya warrant ya o ji wee sacrifice all these things life and everything just because na Jesus Christ ọ fụbụ ha anya na ya na-eme isiokwu go na wee sere ha na-abụ ajụjụ ka m na-ajụ kere ife na wee sere ha na-abụ there are some reasonable questions ọ ya-awụ ị jụọ onwe ya ajụjụ ị sakwa ya n'ime onwe elu ọ studychalụ everything for that he really

ijele wee kpara akpara mụrụ amụrụ spend ya ma ego bie ma flex bie ma ife niile pride goes before fall a na-agwa ndị mmadụ mpako buru ụzọ ọdụda ga-ekpere ya azụ he was so full of pride he was so full of himself He was so full of pride and himself, trying to contend and confront a man who spiritually and physically you are not anywhere closer to ebe ọ kwụ because na ndị mmadụ sị na onye amaghị onye ka ya wụ onye nwụrụ anwụ onye amaghị onye ka ya wụ onye nwụrụ anwụ ekwukwana m ya kwuo ya ọzọ aha m eji anụ onye ka m ọgụ

Now the question is, do you think that they love or that they like JPAC? The answer is no. so JPAC ya-awụkwa onye iberibe na ọ lahụcha ụla teta wee sị hei na ndị a fụziri m n'anya ị ya-awụ onye iberibe not to know that these people want to use your iberiberism just for the same cause ịghọtago what they are doing What they are doing is ka m na-ekwu then I will show you exactly what they are doing. o wee wụlụ etu a ka mmadụ si wee decide ya wee na remaining 2024 ye na-ene iyi onwe ife ji wee mee the remaining of 2024 narị n'ihi because of pride Ijele dụ so full of pride even while i was with him ebele ọbata dụrụ ebe ata even while i was with him on a broadcast

I posted this thing na my main Facebook profile 22nd of July 2016 ka i wee malụ mgbe m ji wee chọpụta the human nature and how human beings behave that is why na my page ada m eme ka ị like ya mụ even those people who chat me privately when I make post about VDM I told them m mee nke Evangelist Ebuka Obi kụọlụ m aka m mee nke Ogechi ị like he kọọ m ọnụ eme m nke onye nwana ị like he nwee ebumnobi

onye nke a achọtago ofu onye alaikihọ ghụ ọ laikihọ ghụ ọ chọọ onye ya na ya sharelụ the same thought n'ebe ị nọ onye nke ahụ achọọ other people ya na ha sharelụ the same thought maka ghụ are you getting me now

you will think that there is love among the rest of you and that is why you people are sharing ya na ọ wụrụ na ngụ wụ ofeke nọ n'ime fa ọ wụrụ na ị wụ ofeke nọ n'ime ha i ye eche na fa fụlụ wụ n'anya ị ya ama that they don't know you they don't even care to know you they don't even they don't even care to know you they don't even know anything about you it is all about onye ahụ unu kpọrọ asị

na my personal profile then amalogo m na m na-emecha bata na Facebook but time experience kụziri m ife early enough in my life journey that is why you see me I don't easily get entertained yes I don't easily get entertained ọ kwa ị ma oke ịtụ afa na oke cannot can it cannot it cannot I do something that appeal to my conscience that is in line and I work with people with like mind ada m atọ ụtọ ada m aba n'ụlọ maka na m fụrụ ọcha gbamgbam and ọ bụrụ moto ọ wụ na m fụrụ hapụ ndị sịrị ghụ hapụ ife e dere na moto baa na moto asị ana m agụchasị ife dị na moto ọfụma wee baa i need to know your true ifu na mụ na ije ụwa dị mma it is because i share the same ideology the same idea with ije ụwa ime ofe ọzọ thank you very much ten stars thank you very much it is because i share the same idea with ije ụwa

let me quickly glance through ife m gwara gị ọfụma so that you can no it's not Wilfred it's not o adụ m surprise ka ndị a si wee bupụtara m stars adụrọ m ị ghọtago eh? o wesịrị when one person doesn't like you they look for another person who doesn't like you the other person recruit others

I'm telling you because ọ na-akụziri m ife ọ na-akụziri m ife ọ ya emeru ịmalụ ka ị ya-esi wee na-acarry onwe association and everything ebe a ka Ijele nọ wee gbuo onwe ya others wee were ya wee learn lesson Ijele wee turnuo onwe to specimen ha ji wee mee practical thinking that they love him o nwere one woman sendere m voice note after mmechala video video ma mme last i don't even care ka jesus reigns send 20 stars thank you very much sir thank you very much sir go. o send anụ voice note now onye awụ onye so na ndị ezugo ride on ha ezugo you are very brave Ezugo you are very intelligent in fact ọ ndị gwakatanalụ na mụ dị intelligent ha agwago m ya more than 30 times with one video m merụ asụpụ agaghọ in favor of very dark man o chefuo how intelligent o kwugoro m dụ o chefuo na mụ dụ brave o chefuo na mụ dụ smart ee o chefuo na mụ nwe wisdom ee were just that one video wee reduce m into nothing wee gwa m etu i si wee wụ coconut head wee gwa m etu o si wee wụrụ very dark man wụ the only wise youth e nwere today ya ore ịfụ ya emee ife ọzọ sending stars thank you very much daalụnụ oo daalụnụ thank you very much ị ghọtago o reduce m into nothing so imagine na m na-eme ife ọ na m chọrọ ikwu na-ekwue ka m wee support onye a ka m wee support onye a one day that is why o ji dị mma be yourself let your wisdom guide you wisdom is profitable to direct

put your pride aside pity that young man ọ nne mụrụ ya o nwere ike behave ka ofeke o nwere ike behave ka onye amaghị ife mana a ya-atụfu ya atụfu ọ nne mụrụ ya monkey no fine but mama like am were unu pride unu tụfuo it is time for restitution you people should put yourself together ọ wụrụ na Matthias feeluru na ọ ma ife he should lead this movement

ị ghọtara now you get what I'm talking about I knew how in fact like I was saying Ijele nwere line ọ narị aga Ijele ahụ dịrị ife ụka jikwa ose ụka jighara ese ọ nọkata o kwuchaa ihe Matthias so wee menye o wee bata actively n'ife gbasara ụka he carried your matter n'isi ka head pan ka three pound granọt o were maka ego wee stepụ on toes ndị karịrị ya o were maka ego wee kwuwe ọnụ wee bụ mmadụ you may know about so many pastors in Nigeria but Daddy Hezekiah you, you, ọ nọrọ onwe n'Ọnịcha na-emere onwe ife ọ na-emere onwe n'ụlọ ụka ya chọọchị ya bụrụ okwudu chọọchị ya wee pụta no ndị ahụ na-aka ụka ha ka ndị dị isolated from this world he is the least person m nwere ike ime expect ka mmadụ nọkata pụta kpọwa afa na Facebook yes the success story of evangelist Ebuka Obi how he was elevated from skyrocket ya can blow your mind to out of jealousy you may start saying a lot of things I understand that na evangelist ebuka obi anọrugo na level where people cannot help but to talk about him either in a positive or in a negative way but that the hezekiah

nwa ahụ dị ime o weta ego ka e wee jee wepụ nwa ahụ e wee jee iwepụ nwa ahụ the girl wee nwụọ similar something ka Ijele fikọlụ wee bo Daddy Hezekiah o wee che na ọ ya-awụ business as usual that business as usual wụ nya landịrị odogwu ebe ọ nọ today Matthias i so na onye mere Ijele ji wee pụta na mmụọ wee tọghepụ ọnụ ya aka how you abandoned him shows the kind of a man you are It shows the kind even if you cannot fight for him the way he fought for you, why can't you move for reconciliation

ọ wụrụ na o nwere evidence i nwere provide it or produce it let us see ka anyị were dụkwọ nke a wee mara ụmụ bisa waja waja the peacemaker ha Ogochukwu Raphael gị na 50 stars ọgọba anyị thank you very much daalụ eh waja waja my very good friend oyi m ji aka m metara onwe m

and they apologize to the man of God so that he can withdraw the case o nwere against Ijele the same way evangelist Ebuka Obi ji wee withdraw nke out of pity I repeat ife ahụ Ijele konukọlụ bo Daddy Hezekiah wu the same thing ahụ ka ebonyi son ha chọrọ ịfịkọ na that whatsapp group the same thing ejikwa wee tụwa mmadụ ime ejikwa wee sị onye ahụ jee wepụ ya onye ahụ jikwa wee ji ije wepụ ya the same format no wonder ijele came out defending ebonyi son during the time nke ebonyi son he was defending him from left right and center he was defending him ị ghọtago so i don't know some of you dụ so heartless m afụ ụdị onye mụ na ye dụ mma ọ na-agafie ụzọ m akpọ ye in fact ndị niile ị ma na mụ na ha dụ mma na Facebook nụ ha na-ekwu ife na-eme i will call you yes i will call you I may not come to Facebook to come and uh, but I will call you ka m marụ nna ịkwadokwuru kedu ka ife a si adụ nee ka o si wee dụ nee ka o si wee dụ I will call you right away ọ ya wụ na ị shọrọ ọganiru mmadụ ị ya afụ ebe onye gụ na ye dụ mma a sị na nwanne onye na-agba ajọ egwu ọkọ iku a na-atụ akọ nke ka e si weta inu a mana aka ị ya-esi wee ma na ndị a afụrọ gụ n'anya wụ na ị na-agba egwu afụ ha na-akụrụ gị aka iwu n'ike ego one ka ụfọdụ n'ime ha contributegolu to legal fee ijele at some point ijele ada ejenwuzi dialysis because na ego adụrọ lack of money most of the time wụ evangelist Ebuka Obi na ndị Zion na-abankroll dialysis ijele na-eme which some of you don't even know o meetinwuro bail condition ye o meetinwuho bail condition ye it has to take Zion to put one or two together to help him to meet his bail condition before second trap wee mee na na oge second trap mara ya instead unu ya eme the needful lower your pride you people abụla anything unu enwere anybody unu abụla anything event and time has proven no egbe ọnụ ka na-agba some of you dukwudo ignorant of what you say for example when i look at mass dibia i, I only laugh

wee ebube o ji aga wee tọọlụ onye rụlụ ụnọ ụka under how many ife a rụchasịcha kpọọ ndị bishop kuo ndị mmadụ a bịa dedicate ya ọ tọọlụ ya akpụkpọ agụ n'ana i ask you obi Cubana ọ na-emezi ife gara according to teaching maazị dibịa nke n'ụwa n'ụwa ọtụrụ maazị dibịa okay okay ee eh, kele afa e kele afa eh, akajiọfọ igbo a kele afa ya igwe ndị igwe agụkwu nri ọ kwa chukwuemeka eri or so ee eh? akajiọfọ ndị wu ndị ji ọfọ bu omenala igbo n'isi o werudana akpụkpọ agụ a dewelie ka ọ zọọ ya ọkpa now ya na tobechukwu tobechukwu eh, osigwe or so nke nne ewura ya tobechukwu ka a toro ogologo na-emetakwa ife ọdịnala na ife omenala ya na ya dị mma o werudana ife ahụ tọọrọ ya n'ala ka ọ gaa n'elu ana m ajụ ajụjụ ọ tọdanarị Matthias ka ọ gaa n'elu ya ndị a wụ ndị ya na ya na-achụ ofu anụ ndị a wụ ndị ya na ya na-egbukọ na ofu akpa ndị a wụ ndị kwetara ife o kwetarụ ọ tọdanarụ kele afa ya kwekwekwe na Accra Ghana kele afa e. e, kele afa chetanụrụ m afa e. na ọ tọdanarị ndị ahụ mana ọ fụla obi Cubana fụ ego o wee wepụta akpụkpọ agụ a wee tọọrọ onye rụrụ ụlọ ụka enweghị ike ikwuzu okwu ten without akpọọ Jesus Christ interview niile mere ihe ọgwacha infinity ọgwa Chukwu God God na ọ Chukwu ondegwa ahụ na ọ Chukwu nyere ha ego ya ka i yipụtara akpụkpọ agụ ghasara n'ala so onye nke ahụ egosigo anyị he want to be a socialite ehe eze ụzụ na ichida ee eze ụzụ na ichida fa ndị nya akpụkpọ agụ nya nya bụ nya na- na-akụ ma mgbịrịgba omenala be anyị ndị nke ahụ ị tọdanalụ ha akpụkpọ agụ ahụ ka ha zọọ ya ọkpa gafee ajụjụ ka m na-ajụ mana obi Cubana warrantịrị gwakene m according to what you preach according to the noise ọ na-emeki na Facebook how many of those things ọ na-ekwu ka Obi Cubana live golo up to ka Obi Cubana live ya live golo up to warrantịrị iyipụta akpụkpọ agụ a tọọrọ ya n'ana ka ọ gaa n'elu ya

some of you na-ekwu chọọchị this ị na-atụ ụtụ n'ụnọ ụka ị dụ up to date more than me ụtụ klaasị ị dụ up to date more than me you know that that is not who you are on Facebook kedu ife ị ya-ejizi kwe ka ife ahụ ị mara ị nọrọ mmadụ ewuru ihe na-azọkpu ọkpa n'ọkụ i newe onye ahụ ndụ

nọmba one nọmba two ọ fụ na the moment o disagree fall out with all those people ya na ya fọlụrụ fọmụrụ charity foundation ya that he needs to fall back to somewhere else o wee assemble a lot of ụmụ okorobịa anyị ụmụnne anyị ndị nọchi obodo oyibo achọghị inyere onwe ha aka ndị ya wa a na-agwọ ibi ha na-eto afọ o wee assemble ha wee seti ọfịs n'isi ha ha wee na-atụkọnyere ya ego na foundation ya o were abiuduru onwe o were abiuduru onwe even as small and poor even as poor as members ya na omenana bụzi eziokwu ọ ka na-eme fa fa na-enye onyinye o nwehọkwanụ ike hapụ ndị ahụ let me spare these people ọ ka na-squeeze money out of them he has taken that scam to the larger level by deceiving them into this is an ambulance uh, ife ahụ a hospital m wee jụọ o nwere ajụjụ m jụrụ mmadụ about two three days ago onye a wee mụkata amụ ụbọsị ụka ka m jụrụ ya ajụjụ a onye a wee mụkata amụ asịrị m onye ahụ ị na-alụ fon ị nwere ike ikwe ka m anaụnsụọ na fonu ma na peji m asị biko na ọ wụ na ị nọ around Nnewi ụbọsị dị etu ụbọsị dị etu a bịa na shọpụ dị etu a na a ya-alụrụ gị fonu wụ free m wee si ya ị ma the number of people ị ya-afụ na shọpụ wụ that day wee si ya ị ma the number of people ị ya-afụ na shọpụ wụ that day ọ na-ene m n'anya m wee si ya were wee marụ ka wayo this young man na-egwu nde be anyị There is no free hospital anywhere. I dare him. It is a scheme. A scheme edemere ọfụma well orchestrated to deceive ụmụnne ya n'obodo oyiwo achọghị inyere onwe ha aka chọzi ife ha na-achọ osi ife ya aghasaba anyị ha ya dị eti ego na ya free hospital dị na Nkpọ moto wee ghara ide rodu na Nnewi ya na-eje Nkpọ o nwere mgbe ị ya abata na hospital ahụ efu karịa mmadụ three four ọ wụzukwọ free bịa rie ọ wụ bịa lụọ a na ọ na-eje kpọta ofu onye otuto toru n'anya gosi gị a sị gị ma ọ wụ a nọkata a sị gị na e deliver nwa a bouncing baby boy delivered amansi ọ wụrụ a free maternity hospital a free hospital where nwanne every day a ya-adị ana more than ụmụ nwaanyị ten nwa every day a ga na-ana more than ụmụ nwaanyị ten nwa na that hospital because it is free bịa rie abụlọ bịa lụọ bịa rie abụlọ bịa lụọ nya ka idebere ife dụka free hospital o nwere mgbe ị ya-ejebe ebe ahụ ndị nọ ebe ahụ eruo 5 ndị nọ ebe ahụ eruo 3 wayo wayo anya ọcha ka e were wee na-emeghasị n'anya they squeeze in money in everywhere were na organize onwe ha Ijele wee nelu ha anya

did you see how he quickly retrace clean everywhere shut all down ebe niile face elu onwe the next one because ọ pursuewe that matter of Umuoji mgbe ahụ okwu ahụ ya-achịpụta ya ọkpa n'ilo ọ gbafuo Did you see how he quickly used the easiest way out using the same land n'Umuoji?

in his favour he knows the one that may expose a lot of things ọ gba afọ 40 ngụnwa wuo nnukwu na-esofa in the way of ifa in the way of ifa nya ka Ijele ji wee daa ịdana n'olulu because na o che na ndị nya na ya na-achụ anụ wụ the same anụ ka ha na-achụ ọ mahụ na ndị a na-arị afụ ọkpa ya ka ọkpa anụ

unu malụkwa etu ahụ unu si wee wụrụ association of deceivers association of zombies recruit kwa na onwe unu like that unu eje tender unreserved apology

that guy na-ata afụfụ ife unu subjectri ya into mgbe unu supposiri ịda agwa akanyo akanyo unu na-agwa eme on what did I not do what did I not do I tried everything possible to make him to see sense where is Gulu where is Gulu Ezigbo today

na ọ bụrụ na ndị Zion si na ụjọ ada atụ fa ha ji emeta ijele aka that the day they will touch ijele will be the end of Zion ministry I remember him even when we are discussing about serious matter ọ na-agbalụ but ezugo look at ijele na Mathias ekwubu half of ife ijele kwuru e wee je mee Mathias arrest kedụ ife kpata anaghị eje arrest ijele they keep reminding us to arrest Ijele. Not because they have anything they want to do. not because they know that Ijele is capable of handling that situation, but because they want to test the waters, but they want to use you as an scapegoat. So, kịta m gwagoro gị ị nwere ike ịmara ife use your number six use your number six go na Jizọs ada azọ ana ị jụ na ị ya-esozie sowezie ndị nke ahụ ya-emere gị ife hapụzieri ndị na-eso ọ kwa ofeke ka anyị wụ anyị amaghị ife anyị wụ ndị e riri eri yes ngụ nwa ahụ onye e riri eri ikekwe i ribu nri abalị taa ikekwe i jehori afịa taa maka na ị fụ ego moto mana erighị gị eri hapụzie anyị ndị e riri eri si rie eri m in fact ha rie mụ narụ change ha richalụ m ndachi ha ma change sị ha jidenụ ma change na o lulu unu merezie nke ahụ ị sị na ọ nya best okweghị eme okweghị eme unu wee lee ụdị mkpa mmadụ na ndụ wee mara ife kịta onye chọzi ikwu okwu ọ kpọọ nwa baby virgin ọ ya-akpọrọzie afa ọ ya-akpọrụzi afa ọ hụzi mgbe a na a na-akụ Zion na ozu nwụrụ anwụ no no chineke ya-ajụ unu ajụjụ n'isi ijele because na unu nedoro ya anya o wee kpafuo dịka atụrụ na-enweghị onye nche it is still time I don't know his fate where he is but I know that na ọ bụrụ na ijele ka nọ ndụ his fate lies in your hand because unu lafuru ye ijele wee dey flex ka ọ pụrụ Abuja wee chọrọ agụ wee bịawa n'ọnụ agụ na Lagos ee unu na-asị ọkwa ijele nọ Lagos you people should go and arrest him maka ngụnwa maka parala mock news a na-asịkwa gị they know they just want to use you as an escape goat ọkụ ahụ ha agbafelu ọkụ ahụ mana ha ama na ọ ya-akụ but ha just chọọ ka ha were unu mee wee mara na ọ ya-akụ I think I will leave it here tomorrow